AITV filɛbaa jɛma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ Monument des martyrs jɔli baaraw bɛ sen na Kayi dugu kɔnɔ sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na Mandiya ye yiri barikalen ye min ni nafaba b'a la an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na ka daminɛ kungo dɔnni fo ka taa se adamadenw lakanani ma donso ye maa ye mun nafa ka bon kosɛbɛ an ka sigida la sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la kayi yɛrɛ marakafo ni bɛɛ b'a wele ko meri o ɲɛmaaw ye a latigɛ sigi min tun bɛ kayi plateau rond point na ka o wuli ka bɔ yen nɔ ka monument kura wɛrɛ sigi o nɔ la ni o ye Monument des martyrs Suzanne Tesuge ka wulikajɔ kɔnɔ a sera sigida mɔgɔ dɔw ma walasa k'u hakilina fɔ o ko kan mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu tora mm, eh, faso faso ka fɛnw na kɛlɛw la o de ye maritiri ye olu ka dusuma nisɔngoya bɛ yira o rond point de la erezɔn bɛɛ ta bɛ kɛnɛ kan kayi ta bɛ wo de kɔnɔ ni ala ko ni ala y'o nɔgɔya ne ɲɛna k'o bɛna bɔ wo kɔnɔ ka na gere kan an b'a fɔ sigi u ka taa ni sigi sigi ye wulakɔnɔfɛn de kayi dugu kɔnɔ monument min tun bɛ plateau rond point la ni a bɛ wele ko monument sigi ale jɔra kayi mara ntolatanjɛkuluw tɔgɔ la dugu ɲɛmaaw y'a latigɛ k'a wuli ka monument wɛrɛ sigi a nɔ la monument des martyrs a bɛ f'o ma ko monument des des morts euh, du temps colonialisme a filɛ nin ye plateau école kɛrɛfɛ ye donc an y'a ye a bɛ o position min na position ɲɛnama tɛ parce que a bɛ denmisɛnninw cɛla ye non seulement a bɛ denmisɛnninw cɛla a bɛ se ka denmisɛnninw lasiran et puis a bɛ se ka kɛ fana denmisɛnninw ka tulonkɛyɔrɔ ye Donc alors que monument min don vraiment euh, c'est très important nafaba de b'a la donc euh, anw conseil y'a a, a juger k'a fɔ vraiment a ka bɔ yen a kana bila sigi place la sigida mɔgɔ dɔw y'u ka sewa yira nin monument kura in sigili la sigi tun ye équipe régionale de wa équipe régionale sisan an b'a faamu cogo min na a nafa dɔgɔyara u ye sigi bɔ k'u bɛna martiri kɛ mais martiri nin ka ɲi très bien martiri bɛ wo de kɔnɔ depuis temps colon ni martiri jɔra fo sisan a bɛ han e, e, mali ka indépendance o indépendance u bɛna fleur da martiri la u bɛ wo de kɔnɔ plateau ekɔliso da la i tɛ hali a lɔn k'a fɔ ko martiri bɛ yen bamakɔ maritiri filɛ nin ye bɛɛ b'a lɔn a bɛ camancɛ rɔ de an ka maritiri ka na camancɛ rɔ u ka taa ni sigi ɲɛ an mago foyi tɛ sigi la tuguni sigi sigira kun de b'a la maritiri fana bɛ don kun de bɛ maritiri la maritiri nara jamana bɛɛ de minnu sara jamana ka kunko la o de don nin ye jamana ko de jamana in bɛɛ de ka kunko ye nin donc ni hakilinaw nana ko k'olu ka maritiri dilan ne kɔni bolo o ye fierté de pour nous Sigi wulili bɛnna caman ma nka min bɛ bila a nɔ la dɔw y'a laɲini ko o ka kɛ monument ɲɛnama ye ni maritiri bɛ bila yan marché dira mɔgɔ ma a kana malaka malaka dɛ sanfɔɲɔ ka wuli an ka maritiri ka bin ayiwa o t'a la dɛ a ka ɲa dɛ fo bɛɛ ka lakali k'a ɲana mais ka sigi bɔ yen ka taga eh, ɲamaɲama dɔw jɔ yen sigi ka fisa ni mun ye non non non n'o kɛra dɔrɔn a man ɲi dɛ o ye tiɲɛli ye dɛ u k'a dilan a ka ɲa monument in fana a bɛ kɛ eh, monument moderne de ye parce que a bɛ dilan ni marbre de ye donc euh, monument manamana monument tɛ quoi donc a dilanni fana et puis a bɛ bɔ anw yɛrɛ ka fonds de la mairie fonds n'o bɛ bɛn miliyɔn tan jate ma
Ni yɛlɛmali bɛna ɲɛda kura di sigida ma Monument des Martyrs min sigili baaraw bɛ senna a nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ bonyamasigi ye mɔgɔw ma minnu tora jamana kunkankow kosɔn Mandiya ye yiri dilannen ye ni a bɛ kɛ kannakɔnɔ ye kɔɲɔmuso jibatɔ olu bɛ a don ka caya kasa duman kɔfɛ nafa caman wɛrɛ bɛ a la walasa ka faamuyali sɔrɔ o nafa ninnu kan an ka jɛ k'an ɲɛmada Nana Tanbura ka sɔrɔlenw na
manja ye yiri barikalen ye min bɛ bɔ Sikaso a darajalen don wa nafaba de b'a la a bɛ na nin cogo de la donc an b'a san ta parce que n'u y'a sɛnɛ donc u b'a lili bɔ k'a tigɛ tigɛ donc k'a sori juru la a kɛnɛ donc n'a jara u bɛ sɔrɔ k'a kɛ tan u b'a ci an ma ka na n'a ye an ka fɔlɔ fɛn kɔrɔ de don donc dɔw bɛ yen olu ka laada don u b'a don tel que o ye fulaw ye o ye marakaw ye olu kɔni ka laada de don olu b'a don donc euh, bon maintenant o bɛɛ kɔfɛ maninkaw fana ka laada don ani kasɔnkaw olu fana b'a don olu ka kɔɲɔmuso fɛn fɛn i b'a ye o kan na mais dɔw bɛ yen olu fana y'a komi n'i y'a ye kɔɲɔmuso la a bɛ kɔɲɔmuso cɛɲa dɔw fana donn'a la hali n'u ka laada tɛ kɔɲɔmuso jibatɔw fo ka taa se denyɛrɛninw ma manja bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ suma dumanko la maja in filɛ nin ye a tɔgɔ yɛrɛ ye mandiya de ye mɔgɔw da tori ko maja maja ya maja in bɛ don kɔɲɔmuso kan na pour que k'a kasa diya ya mɛ k'a mandiya mɔgɔw ye a bɛ don denyɛrɛnin kan na ya na denyɛrɛnin kan ka surun sisan n'i y'a don a kan na a b'a kan kɔrɔta sanfɛ wa n'a bɛ sinjikuru bɔ fana a b'o fana suma tigɛ wa suma duman kɔfɛ manja ye bana dɔw fura ye a bi sɔgɔsɔgɔ furakɛ a bɛ komi digicɛ bɛ cogo min ni sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnnin b'i la su fɛ i b'a ɲimi ka k'i ka ji laban ye da kɔnɔ a ka ca a b'a ban awɔ dɔw yɛrɛ fana ko k'a bɛ hali fɛn min a kɔnɔdimi na muso bɛ digicɛ min wuli ale fana bɛ se k'o nɔrɔbila kɛ n'o ye maja ye dɔw bɛ manja ni kɔnɔhɔrɔn ɲagami a mandiya kɔfɛ a bɛ mɔgɔw kisi ɲɛ ni daw ma kɔnɔhɔrɔn ale n'i y'a lajɛ an ka taabolo la ka taa fo arabu la cɛ ni muso bɛɛ b'a don cɛw b'a don bolonɛgɛ la o de ka ca a ye faamaw a ye moriw bɛ kɔnɔ min y'a la bɛɛ kɔnɔhɔrɔn de don musow ta fana ye mun ye k'a don kan na u b'a ni maja ɲagami pour ɲa ni da parce que kɔnɔhɔrɔn b'o kunbɛn ɲɛjuguw bɛ dajugu ee nin bɛ tan dɛ u bɛ sin ka kaba ka kumaw fɔ kabako kumaw fɔ a ma ka kaba den na ou bien ka kaba kɔɲɔmuso la donc o ka ca ka taa don kabakuru in de kan u b'a fɔ ten kɔnɔhɔrɔn don bolonɛgɛ ta o kanna ta o a camanba y'o de ye kɔnɔw bɛ k'a la o ye dalakarila de donc ni daw b'a nɔfɛ o b'o lakari a bɛ tila tuguni a b'a kasa diya parce que maja kasa ka bon donc a b'o k'o la wa nin bɛɛ kɔfɛ mandiya bɛ furu sɔrɔ nɔgɔya musow ma maja ye yiri darajalen quoi hali ni bogotiginin min ma furu n'i ka furuko gɛlɛyara i bɛ se ka maja k'i ka turu la n'i y'a k'i ka turu la dɔrɔn i bɛ furu sɔrɔ maja ye yiri barikama don i y'a mɛn faamuya fɛn darajalen don quoi a y'a faamuya donsoya ye taabolo kɔrɔba ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka sigida la ani lakana kɔnɔna la walasa ka walawalali sɔrɔ donsoya nacogo kan ani a nafaw kan an ka jɛ k'an ɲɛmada adama mayiga ka sɔrɔlenw na
k'a daminɛ kungo dɔnni maaw kɛnɛyali fo ka taa se adamadenw ani kungo lakanani ma donsoya ye taabolo kɔrɔba ye min bɛ ka lawaleya mali kɔnɔ kabini mande tile fo ka na se an bɛ don min na i ko bi donsoya
depuis an bɛnba adama tile ni donsoya b'a la ala ye baara fɔlɔfɔlɔ min di buna hadama ma donsoya b'a la mande maa ti maa ba t'i wolo k'i kɛ donso ye i fa t'i wolo k'i kɛ donso ye ala yɛrɛ de bɛ donso sugandi mais bɛɛ b'a daminɛ donsoya de ma mande tɔgɔw de bɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔ b'a fɔ donso dɔ b'a fɔ donso dɔw b'a fɔ donso a bɛɛ baara kelen ye tɔgɔ de appellation de b'u bɔ ɲɔgɔn na donsoya in kɔrɔ de ye ka taa wula kɔnɔ dɔw b'a fɔ waa kɔnɔ ka taa fɛn faga fɛn min tɛ adamaden ta ye ka don n'a ye so a bɛ don n'a ye so ka don n'a ye so ka don n'a ye so o de ye donso ye ne yɛrɛ bolo donsoya donsoya b'i ko tɔn dɔ de don ni o ye jɛkulu dɔ ye eh, ni dɔnnibaa dɔw don minnu sigilen don k'an ka taabolow lakana ani ka sigida lakana a bɛ fɔ o de ma ko donsoya bon donso ka baara bɛnnen don mun ma ka wula lakana ka wula kɔnɔ yiriw lakana bon donso de bɛ sigida labalo
donso jɔyɔrɔ ka bon sogofaga kɔfɛ parce que ko gɔni caman bɛ donso bɛ se ka a jɔyɔrɔ jira i n'a fɔ finitigiw fan fɛ k'u dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ se k'u dɛmɛ ni seko caman ye min tɛ bɔ kɛnɛ ma hali ni k'a sɔrɔ maa caman bɛ donsoya ni somaya kɛ fɛn kelenw ye nka a jirala k'a fɔ danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon an bɛ donsoya min dɔn bon o ni somaya tɛ kelen ye somaya n'a nasira don donsoya n'a nasira don mais mɔgɔ kelen bɛ se ka don a fila bɛɛ la o ye n'a fila bɛɛ ye mɔgɔ min kanu n'o tɛ an bɛ min dɔn donso ni soma tɛ kelen ye ne yɛrɛ ye donso ye mais ne tɛ foyi dɔn somaya la donso ni soma tɛ kelen ye maa bɛ se ka kɛ donso ye ka kɛ soma ye i bɛ se ka kɛ soma ye ka kɛ donso ye u baaraw bɛ don ɲɔgɔn na mais baarafɛnw tɛ kelen ye u bɛ bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ soma bɛ laturu da donso bɛ laturu da soma bɛ kolon fili laturu bɛ donso bɛ kolon fili soma bɛ sanɛ sɔn nka a tɛ kɔndɔrɔ sɔn donsokɛ de bɛ sanɛ sɔn ka kɔndɔrɔ sɔn walasa ka kɛ donso ladiri ye jogo damadɔw bɛ yen minnu ka kan ka matarafa donsow fɛ
ah, n'i kɛra donso ye jogo dɔw bɛ yen i b'olu to yen o jogo jugu ta ye to yen donso la donso tɛ layidu tiɲɛ donso tɛ jɛnɛya kɛ donso tɛ nkalon tigɛ donsokɛ nugu ma bon donsokɛ de bɛ sogo faga ka taa di dugu bɛɛ ma ni bi ta a t'a feere a ma a t'a tɔnɔmada a b'a d'a ma a ye nin minɛ aw k'a dumu aw ka dugawu kɛ n ye donsoya la. donsoya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ an bɛ min dɔn o ye tilennenya de ye donso yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ ladiri de ye mɔgɔlankolon tun tɛ kɛ donso ye fɔlɔ an bɛ min dɔn donsoya daminɛ la o y'o ye bon donsoya tɛ taa cɛsiri de kɔ parce que karamɔgɔ musa y'a fɔ cogo min maalankolon tɛ se ka kɛ donso ye bon ne yɛrɛ filɛ nin sa ne ye denmisɛnnin mais hali surɔ ne sira wula kɔnɔ bon i b'a sɔrɔ ne ɲɔgɔnna caman bɛ yen hali jamana ɲagamilen don cogo min n'a fɔra k'u ka bɔ hali ka taa pɔsi kɔfɛ u tɛ se bon donsoya kɔni ne y'a kɛ cɛya ye ani cɛsiri an bɛ waati min na i ko bi danfara belebele donna fɔlɔ donsoya ani sisan taw cɛla nka donsoya dɔgɔyara bi dɛ maaw bɛ taa sugu la dɔrɔn ka bɔgɔlanduloki san k'a bila basi la ka marafa ta ka taa so forokun na i tɛ sogo wele cogo dɔn i tɛ se koma yɛlɛma la ni kow latigɛli ma i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko kɔnɔ i bɛ kamiw ni wolow faga ka dankɔrɔba tagama kɛ ka na mais n'a fɔra k'i ka dosoya yɛrɛ kɛ i tɛ se doso de ni sogo bɛ kuma da ni da doso bɛ sogo bon sogo b'i yɛlɛma k'i kɛ jiri ye doso b'a lakari ka segin sogoya la dosokɛ bɛ sogo bon sogo b'i kɛ kulu ye doso b'a segin a cogoya rɔ dosokɛ bɛ sogo bon sogo b'i boli k'i bila fiɲɛ fɛ ka na dosokɛ bɛ koma yɛlɛma kɛ k'i dulon sanfɛ ka sogo faga n tɛ bi dosow ma dɛ n m'a fɔ dosoya banna pepepewu dɛ dosow bɛ yen hali sisan an bɛ waati min na i b'a sɔrɔ dosokɛ bɛ waa kɔnɔ a bɛ sogo nɔfɛ mais a tɛ sisan u y'i ban a kalanni ma dosoya tɛ kalan ka marifa ta dɔrɔn ka taa wula kɔnɔ ɔ nka dosoya a kɛ dɔw y'a kɛ tankun fɛ yen ko kabi sɛ fa yɔrɔ min kan ka fa waati min na o tun bɛ f'u ye donsoya kɔnɔ o waati kɔnɔna na ɔ nka sisan sogo banna nin lɛri na lɛri dɔ bɛ sogo kɔnɔta kuma a kɔnɔma kuma a n'a jigin kuma o waati tun bɛ fɔ donso kalanden ye kabi i ka kalanyɔrɔ la ɔ nka sisan maaninfin peresera o bɛɛ ma o de la maa caman tɛ ko caman dɔn a rɔ sisan ta kɛra wari bɛ n bolo n bɛ marifa san mun ne se mugu ci cogo la filen fugulan marifa fo ka taa se kɛrɛlamuruni ma donsokɛ ka nin masiri ninnu bɛɛ lajɛlen ni u nafa don ɔ karamɔgɔbaw y'a min fɔ ne tun le jaabi ɲɛna fileko la n'an b'a fɔ ko sangara i ni kalanden taara kungo kɔnɔ ni a ɲɛmakununnɛna i bɛ se ka file fiyɛ n'i ye sangara ye zuwɛ n'a y'o mankan mɛn a bɛ i yɔrɔ ɲini o bɛ n'a y'o mankan mɛn a bɛ jiri gosi n'e fana jiri gosi k'a mɛn e bɛ a magɛn donc a bɛ ɲɔgɔn ye o cogo rɔ ten karamɔgɔbaw y'a min fɔ ne tun le ɲɛna ye o ye sɛmɛ in kɔrɔ ye ko tɔlasela sɛmɛ takun ye o ye
ko ni maaninfin filila i jujɔn ma i labanko b'i kɔnɔna fili o kama ka kɛɲɛ ni ɲinan baabu min talen don jamana marabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadalakow donni ye ba la welewelekan bilalen don bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka an ka kɔrɔlenkow ta ba la dozo tɔn a bɛɛ kelen mali dozo a bɛɛ kelen k'a minɛ fo mali kun kelen fo kun kelen kuma tɛ ka na an ka mara la an bɛ jijeni mara la jijeni mara bi dozo y'a hali daga dɔ dɔgɔya an ka mara kɔnɔna na n'o ye cɛnnikɛlaw zon ɔ a bɛɛ ye dozow ka baara ye dozow ka bolodiɲɔgɔnma de y'o kɛ bɔn hali bi cɛya dɔ fana don cɛya min don a ka girin cɛya caman ma dɛ ni sɔrɔdasi tɛ dozow ka cɛya lakali dan tɛ la o n b'a ɲini denmisɛnninw kɔni fɛ hali bi u ka dusu ta donsoya tɛ sɔn ko minnu ma o ye komini kɔnɔ i ni donso ɲɔgɔn u k'o dabila an ka jɛ an ka baara kɛ bolodiɲɔgɔnma de bɛ fanga don ko rɔ ayiwa minnu ye donsoya k'u bolokɔfɛfɛn ye ayiwa i b'a sɔrɔ i ma donsoya si dɔn sinɔn anw minnu bɔra a la anw bɔra anw wolola k'a sɔrɔ anw benbaw b'a la ka na an faw sɔrɔ a la anw yɛrɛ nana don a la f'an b'a la bi hali ne yɛrɛ ni ni ala ye ne den k'a kanubaa ye n b'a fɛ k'a kɛ mɛ n tɛ se ka n den yamaruya k'a kalan o tuma an ka dosoya kalan an kana dosoya kɛ bolokɔfɛfɛn ye an kana dosoya kɛ tulonkɛfɛn ye an kana dosoya kɛ n bɛ fini ta dɔrɔn ka marafa da n kan na ka n juguba juguba ka taa wula kɔnɔ ka wali saga faga ka na n'a ye donsoya t'o ye donso donso a kɔrɔ ka bon dɛ wolonwula ale ne na ka ŋɔ i ma na ka ŋɔ nin kunnafoni damadɔ in de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la iatv tele n b'aw dɛmɛ ni k'aw laɲini sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ